Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar aistrithe ó thaobh múinteora na cleachtóirí luathfhoghlama agus cúraim de. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinneadh cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an comhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhas a chur chun cinn. I gcás go leor leanaí, d'fhéadfadh gur eispéireas an-dearfach iad aistrithe agus beidh siad ag súil go mór le filleadh ar do shuíomh luathfhoghlama agus cúraim arís. Ach mar sin féin, i gcás leanaí eile, seans go mbeidh deacrachtaí acu scaradh ó thuismitheoirí nó uathu siúd a thugann cúram dhóibh. Sa Chreat Cáilíochta do Chigireachtaí Oideachas Luathbhlianta, leagtar béim air go gcothaítear caidrimh atá de ardchaighdeán trí idirghníomhaíochtaí slána agus tré cur chuige éifeachtach agus dearfacht an phríomhchleachtóra. Mar is eol dhuit, baineann leanaí agus a dteaghlaigh tairbhe mhór as príomhchleachtóir ainmnithe a bheith acu chun idirchaidreamh a dhéanamh leis nó léi ar bhonn laethúil. Tacaíonn sé seo le na leanaí chun caidrimh freagrúla, íogaire agus deilíneach a bhunú atá riachtanach chun folláine na linbh, a fhéiniúlacht agus a mhuintearas a fhorbairt sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Beidh ról ríthábhachtach ag an dtimpeallacht foghlama freisin chun tacú le haistrithe na leanaí. Mar shampla, thug cigirí faoi deara go gcabhraíonn spásanna fáilteacha ina bhfuil go leor acmhainní a bhfuil dea-aithne ag na leanaí orthu lena bhfoghlaim agus lena fhorbairt. Freisin, tacaíonn réimsí de thacaíochtaí súgartha le spéis agus rannpháirtíocht na leanaí, rud a chruthaíonn deiseanna do na leanaí cairde nua a dhéanamh agus socrú isteach sa suíomh oideachas luathfhoghlama agus cúraim. Tá go leor leideanna praiticiúla sa Treoir Cleachtais Aistear Síolta maidir le timpeallacht foghlama a eagrú atá eagraithe chun riachtanais, leasanna agus forbairt chuile dhuine a chur chun cinn. Tugann cigirí faoi deara go bhfuil go leor suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ag baint úsáid as réimse leathan modhanna chun cumarsáid leanúnach le teaghlaigh a chur chun cinn. Tosaíonn an próiseas cumarsáide seo nuair a chláraítear an leanbh. Cuireann go leor de na suíomhanna seo laethanta oscailte, tráthnóna eolais agus cruinnithe le tuismitheoirí ar siúl i rith na bliana chun a chinntiú go dtarlóidh cumarsáid leanúnach. Tá cumarsáid le linn tréimhsí aistrithe thar a bheith tábhachtach ionas go mbraitheann na leanaí slán agus go bhfuil plean i bhfeidhm chun leanúnachas cúraim a chur ar fáil. Aithníonn an creat cigireachta gurb é seo a leanas deá-chleachtas maidir le haistrithe agus féachaimid anois ar na haistrithe éagsúla seo agus cuirfimid roinnt smaointe praiticiúla ar fáil maidir le na bealaí gur féidir leat tacú le leanaí ag chuile chéim. Sa chéad aistriú a dhírímid air ná an t-aistriú a dhéanann an leanbh nuair a théann sé isteach sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim don chéad uair. Thug cigirí faoi deara i go leor suíomhanna go bhfuil beartais éifeachtacha don socrú isteach agus don aistriú i bhfeidhm acu. Tugadh faoi deara freisin na céimeanna praiticiúla gur féidir le suímh a ghlacadh chun tacú le leanaí agus le teaghlaigh i dtaobh an aistriú seo. Mar shampla, tá sé tairbheach faisnéis praiticiúil agus físiúil a chur ar fáil do na tuismitheoirí agus do na leanaí sula n-aistríonn siad go dtí an suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Is féidir lámhleabhar a chruthú a thaispeánann grianghraif de na cleachtóirí agus den timpeallacht foghlama laistigh agus lasmuigh. Is féidir an t-eolas seo a chur sa phost nó a sheoladh trí ríomhphost chuig na leanaí agus a dteaghlaigh roimh an aistriú. Bíonn lá oscailte ag roinnt suíomhanna agus forbraíonn roinnt suíomhanna eile turas fíorúil ar líne. Nuair a chuirtear aithne ar na leanaí, tá sé tábhachtach faisnéis agus eolas úsáideach a bhailiú a chabhrós le do thuiscint ar riachtanais, meon agus leasanna ar leith an linbh. Tá an cur chuige 'príomhchleachtóir' an-tairbheach ina leith seo toisc go gcuireann sé ar chumas cleachtóirí an timpeallacht a oiriúnú agus tacú le pleanáil i gcomhair eispéiris fiúntacha do gach leanbh. D'fhéadfá an t-eolas seo a fháil sula n-osclaítear an suíomh Luathfhoghlama agus Cúraim tré ghlaoch teileafóin ná físchomhrá a dhéanamh leis na tuismitheoirí agus na leanaí chun an fhoirm 'Gach Rud Fúm Féin' a phlé agus a chomhlánú. Ar ndóigh, beidh ort machnamh a dhéanamh freisin ar na bealaí gur féidir cumarsáid a dhéanamh le teaghlaigh nach labhraíonn Béarla ná Gaeilge mar theangaidh dúchais. Cabhróidh na straitéisí seo leat chun caidreamh láidir a bhunú idir an príomhchleachtóir, na tuismitheoirí agus na leanaí agus sibh ag obair le chéile chun tacú leis na leanaí aistriú isteach go héasca sa suíomh. Agus teagmháil á dhéanamh agat leis na tuismitheoir, ba mhaith an rud é grianghraf teaghlaigh a fháil chun timpeallacht fháilteach a aithníonn an leanbh a fhorbairt i ngach ceann de na seomraí. Fuair cigirí amach go bhfágann roinnt suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim leabhar pearsanta na leanaí ar a dtugtar Gach Rud Fúm Féin sa leabharlann ó cheann ceann na bliana agus go dtacaíonn sé seo leis na leanaí socrú isteach. Chomh maith leis sin, is rud dearfach é ealaín agus grianghraif leanaí a thaispeáint ar fud na timpeallachta agus cabhraíonn sé le féiniúlacht agus le muintearas na leanaí. Féachfaimid anois ar na bealaí éagsúla gur féidir le cleachtóirí cabhrú leis na leanaí a bheith ag filleadh ar an tsuíomh luathfhoghlama agus cúraim ón baile. Mar sin, cad iad na céimeanna praiticiúla gur féidir libhse, na cleachtóirí, a ghlacadh chun tacú leis na leanaí agus a dteaghlaigh filleadh ar bhur suíomh luathfhoghlama agus cúraim? Is féidir bileog leideanna a fhorbairt do thuismitheoirí maidir le conas tacú leis na haistriú áirithe seo. Aistrigh do smaointe maidir le conas tacú le haistrithe ó chleachtas roimhe seo go dtí bileog leideanna simplí faoi rudaí gur féidir le tuismitheoirí a dhéanamh chun tacú lena leanaí ar bhealach tacúil agus spraíúil. D'fhéadfá é seo a dhéanamh i bhfoirm scríofa nó fuaime, agus d'fhéadfadh faisnéis a bheith san áireamh maidir le bealaí gur féidir le tuismitheoirí a leanbh a ullmhú trí labhairt leis nó léi faoi na rudaí ba chóir a bheith ag súil leis. Ba cheart go mbeadh na leideanna seo oiriúnach d'aois agus do chéim fhorbartha gach leanbh agus ní mór litríocht agus teanga dúchais na tuismitheoirí a chur san áireamh. Chun tacú le leanúnachas eispéiris foghlama na leanaí, moltar freisin timpeallacht foghlama gur féidir leis na leanaí a aithint a chur ar fáil. I roinnt cásanna beidh leanaí ag filleadh ar an seomra céanna leis na príomhchleachtóir céanna agus beidh siad ag glacadh páirt i ngnáthamh den chineál céanna. I gcásanna eile tá na cleachtóirí ag roinnt grianghrafanna agus físeáin leis na leanaí agus na teaghlaigh go leictreonach agus ag tacú leis na leanaí ar an mbealach sin chun an timpeallacht foghlama nua, na seomraí, an limistéar lasmuigh faoin aer, na cleachtóirí agus na hábhair súgartha a fheiceáil. Go deimhin, tugann cigirí faoi deara go n-úsáideann go leor suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim na meáin sóisialta agus teachtaireachtaí leictreonacha go maith chun cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí. Is bealach iontach iad scéalta chun faisnéis nua a roinnt le leanaí. D'fhéadfá scéal sóisialta, cuntas cruinn soiléir a chur ar fáil maidir leis an méid a bheidh i gceist le filleadh ar an suíomh, trí ghrianghraif de ghníomhaíochtaí súgartha agus de chleachtóirí a roinnt leis an baile. Tá súil againn go gcabhróidh sé seo leis na leanaí faoi aon imní a d'fhéadfadh a bheith orthu faoin aistriú. Is minic a thugann cigirí faoi deara na bealaí éagsúla ina nascann cleachtóirí leis na leanaí agus lena dteaghlaigh ar bhonn laethúil. Léiríonn cigirí, mar shampla, na comhráití neamhfhoirmiúla, ag amanna fágála agus bailithe, na cruinnithe faoi foghlaim agus forbairt na leanaí, na cineálacha cur chuige nuálacha a úsáidtear chun nascadh leis na leanaí agus lena dteaghlaigh, ag baint úsáid as, mar shampla, teicneolaíocht na. glaochanna gutháin, físchomhráití, cártaí poist, litreacha a sheoladh abhaile agus cruinnithe zúmála. Tá roinnt suíomhanna ag baint úsáid as an gcóras seo chun labhairt leis na teaghlaigh faoi láidreachtaí na leanaí agus faoi réimsí áirithe atá i mbun forbartha. Tá siad ag roinnt na taifead foghlama agus forbartha a ghabhadh faoin leanbh agus i gcásanna áirithe críochnaíonn siad le chéile iad. D'fhéadfá scéalta foghlama Aistear agus irisí foghlama aonair na leanaí agus leabhair gearrthóg a bheith i gceist anseo freisin. Is breá leis na tuismitheoirí súil siar a chaitheamh ar ghrianghraif agus ar shaothar ealaíne na leanaí. Cuirfidh sé seo eispéiris spraíúla i gcuimhne do na leanaí agus tacóidh sé leo smaoineamh ar na rudaí gur mhaith leo a dhéanamh nuair a fhilleann siad ar an suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Anois tógfaimid roinnt ama chun machnamh a dhéanamh ar bhealaí chun cabhrú leis na leanaí agus lena dteaghlaigh atá ag fágáil chun tosú sa bhunscoil nó chun freastal ar shuíomh luathfhoghlama agus cúraim eile. Is féidir le pictiúirí, físeáin agus scéalta cabhrú go mór leis na leanaí tuiscint a fhorbairt ar a mbeidh i gceist le dul chuig an scoil nua. Mar chleachtóir, b'fhéidir gur mhaith leat scéalta sóisialta a bhaineann le hábhar, gearrthóga físe nó grianghraif den scoil a roinnt leis na leanaí nó iad a spreagadh chun iniúchadh a dhéanamh ar shuíomh gréasáin nó ar leathanaigh meán shóisialta an tsuímh nua. B'fhéidir gur mhaith leat freisin teaghlaigh a spreagadh chun nascadh le teaghlaigh eile a bhfuil leanaí acu a fhreastalaíonn ar na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim nó na scoileanna sin, trí ghlaochanna, nasc físe, nó blaganna faoi aistriú. Tá sé tábhachtach cabhrú leis na leanaí a thuiscint go bhfuil deireadh tagtha lena gcuid ama sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim agus, más féidir, deis a thabhairt dhóibh an cloch mhíle seo a roinnt lena comhleacaithe. Tugann cigirí faoi deara go mbíonn cóisir ag go leor suíomhanna ag deireadh na bliana chun an ócáid a cheiliúradh agus chun eispéiris dhearfacha na leanaí a dhearbhú agus a thabhairt chun cuimhne sa suíomh. Is féidir, ar ndóigh, imeacht fíorúil a bheith acu freisin. Le tacaíocht ó thuismitheoirí, d'fhéadfá smaoineadh ar fhíseán de gach leanbh a bhailiú ag caint faoina n-eispéiris agus iad a roinnt ar ardán meán sóisialta an tsuímh luathfhoghlama agus cúraim mar cheiliúradh fíorúil. Ullmhaíonn roinnt cleachtóirí seónna sleamhnán do na teaghlaigh a thaispeánann eispéiris foghlama grúpa. Roinn turas foghlama na leanaí ar bhealach íogair, bunaithe ar láidreachtaí na leanaí. Cuirtear i gcuimhne dhúinn sa phlé faoi aistrithe in Aistear gur féidir le eispéiris leanaí ar aistrithe a bheith an-dearfach nuair a bhíonn daoine tábhachtacha ina saol i dteagmháil chun faisnéis thábhachtach a roinnt agus nuair a oibríonn siad i gcomhpháirtíocht lena chéile. Nuair is féidir, labhair leis na tuismitheoirí faoi suimeanna agus láidreachtaí agus réimsí scileanna na leanaí, agus déan plé leo ar na bealaí is féidir chun an t-eolas seo a roinnt leis na scoileanna cuí. Tugann cigirí comhairle do shuíomhanna luathfhoghlama agus cúraim chun an teimpléad tuairisce 'Mo Scéal' a úsáid chun tacú le comhroinnt faisnéise leis na scoileanna áitiúla. Tá 'Mo Scéal' ar fáil ar an suíomh idirlín www.ncca.ie. Ar ndóigh, is féidir an doiciméad seo a chomhlánú le tuismitheoirí ar an nguthán, ar ríomhphost agus thríd an phost freisin. I gcásanna a bhaineann leis an bPlean um Rochtain agus Cuimsiú, nó AIM, is féidir leat treoir a lorg freisin ó do Speisialtóir Luathbhlianta sannta. Tá cúpla nóiméad anois chun an sliocht seo a léamh ó Thuarascáil Chigireachta. Feicfidh tú go bhfuil béim ar chuid de na príomhghnéithe cleachtais aistrithe is éifeachtaí. Tabharfaidh tú faoi deara go leagann an sliocht seo béim ar fhianaise ar na phrionsabail seo leanas. Glacann cleachtóirí páirt i gcomhphlé gairmiúil leis an scoil go mion minic i rith na bliana, rud a léiríonn go bhfuil go leor comhpháirtíochtaí láidre á gcruthú. Tugann na leanaí aois scoile cuairt ar an suíomh Luathfhoghlama agus Cúraim chun labhairt leis na réamhscoileanna faoin méid a bheidh sa bhunscoil. Tugann na leanaí réamhscoile cuairt ar an scoil chun bualadh lena múinteoirí agus chun an timpeallacht a iniúchadh laistigh agus lasmuigh. Tugtar cuireadh do na leanaí réamhscoile freastal ar an scoil i rith na bliana i gcomhair imeachtaí ar nós Seachtain na hEolaíochta, Lá Spóirt agus Ceiliúradh na Nollag. Tacaíonn sé seo le forbairt athléimneachta i dtreo an aistrithe chuig an scoil. Chomh maith leis sin, cuireann an príomhoide, na múinteoirí agus foireann na scoile lear grianghraf, scéalta sóisialta agus póstaeir le chéile chun foireann na scoile agus gnéithe den fhoirgneamh a thaispeáint do na leanaí nua. Is léir ón tsliocht freisin go gcuirtear deiseanna ar fáil le haghaidh cumarsáide san dhá threo idir na leanaí agus na múinteoirí nua. Tá agallaimh agus ceistneoirí curtha le chéile ag na leanaí réamhscoile dá múinteoirí nua chun a gcuid eolas a fheabhsú agus a bhfiosracht a shásamh sula n-aistríonn siad go dtí an scoil nua. Is mór is fiú na deiseanna a bhíonn ag na cleachtóirí agus na múinteoirí slite ina féidir leo cleachtas a fhorbairt a bhunaítear ar eispéiris na leanaí tré úsáid a bhaint as oideolaíochtaí súgartha. Tá an cleachtas seo ag fás, go háirithe maidir le Aistear. Úsáidtear an doiciméad trasdula Mo Scéal chun comhpháirtíochtaí láidre idir cleachtóirí, leanaí, a dteaghlaigh agus a scoileanna áitiúla a bhunú agus a chur chun cinn. Seo liosta de na hacmhainní úsáideachta a d'fhéadfadh tacú leatsa, leis na leanaí agus lena dteaghlaigh trí amanna aistrithe inár dtuairim. Tá deireadh an seimineár gréasáin seo sroiste againn anois agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leatsa as ucht éisteacht. Tá súil againn go gcabhróidh an comhairle seo leat agus má tá ceisteanna nó tuairimí agat mar gheall ar an seimineár gréasáin seo bain úsáid as an seoladh ríomhphoist seo chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn. Is féidir iad a sheoladh ag insights at. underscore info ag education ponc gov ponc ie. Go raibh míle maith agat agus slán go fóill.